Ndewonu, Igbo parents. The topic today is learn from my mistake. I'm an Igbo woman, Igbo mother, Igbo teacher. In fact, I teach Igbo language via um, Zoom to children abroad. Learn from my mistake. And what is my mistake? Ụmụaka wa anaghị asụ Igbo. Ugbu a ka ha na-ebido ịsụ Igbo. ụmụ m anaghị asụ Igbo ugbu a ka ha na-ebido ịsụ Igbo mgbe anyị na-amụ ụmụaka anyị bịa sị ah don't speak Igbo as if ịsụ Igbo bụ offense speak English ụmụaka nọ na village ibe ha na-asụrụ ha bekee Igbo ha na-asụ bekee nwa gị sụọ Igbo ga-apịa ya ihe ị ga-abara ya mba

aha gị ọ gịnị ha na-ele gị ị wụ onye ebee ha na-ele gị abịala m bịa hụ that ụmụaka ndị ọzọ from other countries awụdị afrịka ụmụaka na-asụ asụsụ ha na-asụkwa english na-asụkwa asụsụ ndị obodo ha bi n'ime ya but ndị nke anyị mba to speak english is cute ụmụaka anyị speak english it is cute not igbo language but ekelela m chineke that e nwere ndị nwere ọgụgụ isi ugbu a and the children doing very well kwanụ you'll be surprised to know or to learn that their mothers are not even Africans let alone Igbo women ụmụ ha na-asụ Igbo na-asụ ihe a na-akpọ kpoo their village language Hmm? ọ na-asụ kpoo their village language but anyị bịa anyị sị mba ị gaghị asụ igbo ihe ga na-asụ bekee aga m echeta otu mgbe otu nwanne di m bịara cousin ya si ala bekee bịa nwaanyị nọ 50 something going to 60 something ọ maghị igbo asụ ọ maghị bịa ụmụaka ya na ha na-egwu egwu n'ezi ha sị na ha na-akụziri ya igbo ndị na-akụziri igbo ha ma ya na-akụzi ka nke ha mụtara na village that year maka ha lara ụlọ ụmụaka ibe ha bịara igwuru ha egwu ka a sụọrọla ha igbo ha na-asụ bekee ụmụaka ibe ha bịa ha sị ngwa atụrụ za say I'm atụrụ ụmụaka ha sị I'm atụrụ say I'm ewu ụmụaka ha sị I'm ewu until somebody caught them you know when you don't know a language the first things you learn are the bad ones

I don't want us to be lost. I don't want us to be lost. Ọ na-awụ ihe karịa karịa tụọ ya aka. Ihe karịa karịa tụọ ya aka. Ma ị maghị ihe ị ga-eme ị gara ụlọ. Ị kpọrọ ụmụazị lara ụlọ. Ndị nọ n'ụlọ zụọra gị ha. Zụọra gị ha n'asụsụ. Kọwara gị asụsụ. Kụziere gị. Gị mara omenala. Mara asụsụ unu. Mara ihe a na-akpọ kpoo. Gị mụta ya. gị mụta ya onye Owere shị onye ara ibe mgbaji agụ ya onye Nkwere shị nụkwa na o onye arụghụ ka nkwere anaghị anaghị eso nkwere aga ije Eh? onye Ubomiri gakwa na shiri nri onye owere onye Mbaitoli onye Mbieri ha shịrị ewu nwunye hara moo jụọ ma azụ eshi moru biko nụ ụmụaka anyị anyị ga-achọ ihe anyị ga-eme asụsụ Igbo rị mkpa ịhụ n'oge ya I wanna gonna gonna wanna ee hi hi baby hi sweetie this and that anyị kwụshịnụ that one sweetie arịa aha ndị Igbo ọ wụ honey arịa aha ndị Igbo ọ wụ darling arịa aha ndị Igbo ọ wụ

they live outside ọ ihe ọ na-agwa ha ị nọrọ here ị bata ime ụlọ ihe ga-asụrụ m igbo ị pụọ gị na ndị enyi m i ru ebe ahụ sụwa bekee no problem no problem ị ga-asụ bekee ị gaghị asụ igbo biko nụ anyị jishi n'ike o ọ rịhụkwa easy ashịghị m ọ rị easy ashịghị m ọ rị easy But ihe m kpọrọ asụsụ, ihe m kpọrọ ihe m na-akụzi bụ speak Igbo in one day. When you say speak Igbo in one day, some people ga-ashị gị how can? Nwatakịrị mụta etu esi ashị bịa, ọ sụọla Igbo in one day. Bịa were, ọ sụọla Igbo in one day. Ana m abịa, ọ sụọla Igbo in one day. Biko, oge agafeela mgbe anyị na-eji eh, eh, eh, ihe na-ahụ eh, eh, o- o- onye Nkwere sị anaghị eji salad emeja Nkwere. Biko, oge agafeela mgbe a na-eji salad emeja mmadụ bikonu bekee anaghịzikwa ewu ọ naghịzikwa ewu ma na Lagos o ma na Imo ma na in short Igbo land bekee anaghịzikwa ewu ihe ụmụazị na-asụ ugbu a wụ Igbo Igbo ị gaghị apụ ị gaghị ama nga a nọ ree gị gị na ụmụaka ibe gị anọrọ ha planụ anyị ga-akụgbu ya anyị ga-eme eke ya anọrọ na asụcha Igbo ahụ abịa jụọ ya kwuoro ya another thing ya ekwere chee na ihe ekwughị mba bikonu ndị nne ndị nna ka anyị lebara na ezinụlọ anyị anya like i said i made that mistake I tried um, to correct it it's working for me i know it can work for you thank you